Ee, mm, ndị be anyị na-anụ na ife Anụnụebe Nando kwuru ee asị m ka m tinyetụ ọnụ n'ife a Anụnụebe Nando nwere vidiyo o wepụtara na Facebook peji ya wee na-akọwa etu o si wee jee Zion Anụnụebe na Nando wụ dibịa ka ọ wụ ee ọ dị ka dibịa ka na-egoro egoro ka ma na ọmashọgụ ee mana ọfụ a ka m bido nụwa afa e ee ịma na ụfọdụ zitelu m vidiyo a na-asị m na m afụkwara ife Zion na-eme na Zion na-eme ife ọjọọ na Zion na-abraibụ ndị mmadụ mana ndị zitelu m ife egehe ntị n'ife Anụnụebe na Nando kwuru ọfụma Anụnụebe na Nando galụ na nke Ebuka Obi ọ sị na ọ based on ife o kwuru na peji e Facebook peji e ọ sị na ọ gara ebe a ka o jiri Ebuka egwu Ebu- Ebuka Obi gwọọ ọgwụ mana unu nezie anya unu afụ na ọ dịka ọ succeedhọ maka na ọ succeediri ee a ka na-afụ victory dance ya ee mana ka o jezila ebe ahụ ọ dị ka o dewela ahụ na onye ụka ma ọ bụ onye dibịa bịazie nabata Chukwu ee o wee na-akọwa na ọ guy man ka o ji eme ha na o jelu gbara ego ị nụ ka ọ na-ekwu ya na peji ya ọ sị na o ji gbara ego na o jere iji Ebuka Obi wee mee ọgwụ mana ọ dị ka ọgwụ ahụ o jere ime agahọzi mm, etu o si wee dị ọ sị na o ji gbara ego ka ọ gachala ebe ahụ pụta kere ife ọ sị na-emezi ụfọdụ na-adashisi ego ndị Zion a na-akpọ ya na-adashisi ya ego maka ịbịa a na-akpọ ya na-adashisi ya ego nya nwa dewezi ahụ na ọ ga-eli ndị ụka unu nụlụ ife ọ na-ekwuzi na peji ọ na-akpọtọ ndị ụka ọ sị ụmụ atụrụ Zion wee na-ekwu na Christianity wụ ife ọjọọ wee kwukwa na Jizọs wụ onye e riri eri o nweghị ụdị ife o kwuhọ ọ kwa ndị dashiri ego ya na ọ ma na ife na-akụ ahụ na ọ ma na ụka ahụ ụzọ mana ka o jee ebe ahụ ka ọ nachapụta ha ego kwụ na anụ na ife mmadụ na-akọ n'ọnụ mana i nene ife niile a ị ghọta na insincerity dị ife ahụ mmadụ adịghị sincere to himself guy man oke ijele adashi ya ego na o nwere ebe ụfọdụ na-achọ ka anyị kwuo gbasalụ kele ife melu ndị Zion ji wee nye ego anọ ka o nwere ebe na Baịbụl enwe m ike icheta a sị ọṅụ dị n'eluigwe o nwekwanụ ndị ji ya agụ egwu n'ihi otu onye njọ chegharịla echegharị ọṅụ na-adị n'eluigwe na ndị mmụọ ozi na-enwe ọṅụ n'ihi otu onye njọ chegharịla echegharị na nyanwa bịara dewe ahụ na ụdị aghụghọ maka onye ọbụla mere ụdị ife ọ na-eme is a dubious person ee ọ mmadụ iji o- ụzọ aghụghọ wee nata ego ọ wụ na agụụ na-agụ mmadụ o jee ọsịsị ọ yọọ hanụ sị ha na nekwu na agụụ na-agụ ya sị chọọrọ ya ego mana o ji ụzọ aghụghọ jee bịakwapụta nacha ego niile ọ nalụ kparịwakwa ndị nyere ya ego unu ya-eji ya manụ onye aka ya kwụ ọtọ so dịka m si gwa gị akwụkwọ nsọ sị ọṅụ dị n'eluigwe maka otu onye nwere nchegharị maka otu onye ndị Zion chọgasịrị ego ụfọdụ chee na ọ bribe o nwere onye sị ya bịa mee fake miracle mba na ọ na ha chọọrọ ya ego ha dị happy etu e si sị na ọṅụ dị n'eluigwe maka otu onye njọ chegharịrị echegharị etu ka ndị Zion kwa si na-enwe aṅụrị na onye a na-akpọ dibia ị ma ife ndị a na-akpọ ndị dibia ọjọọ a ị magazi ife a na-akpọ ha aha m ekwu dibia mgbọrọgwụ ndị na-agwọ ọrịa m na-ekwu maka dibia ọjọọ ị makwu na ala Igbo na-asọ asọ dibia ọjọọ ala Igbo na-asọ ya ee eh, maka ụfọdụ ya-eche na dibịa ọjọọ wụ omenala Igbo dibịa ọjọọ esoghị n'ife wụ omenala Igbo dibịa ọjọọ o teego ha nọ mana ọhọ ya wụ onye na-eme ife dibịa wụ omenala e nwere ezigbo dibịa na-alụgasị ọgwụ ndị mmadụ na-aṅụ ka ha wee dohụ mana dibịa ọjọọ abịa sị na dibịa ọjọọ bịara ụlọ ụka chegharịa ndị mmadụ ya-enwe ọṅụ ndị mmadụ ya aṅụrị e ezigbo ife ka ọ wụ ndị mmadụ sendịkwara gị ego ọ ezigbo ife ụfọdụ nwekwara ike ọ bụrụ na ha na-esendịrị gị ego ahụ n'ụdị kịta ị hapụrụ dibịa nọ ka onye gba aka na o nwezi ife ị na-alụ ha na-esendịrị gị ego maka ọṅụ ha nwere ha asịhọ gị bịa actịara ha miracle na ọ na ha nwere ọṅụ a na-emekwa ya n'islam yes ndị muslim na-emekwa ya ị bịa nọkata kweta na ị ya-awụ onye muslim ọ na-enye ha obi aṅụrị ha bịa ha emewere gị ọtụtụ ife maka na ị wụ onye muslim especially ndị be anyị ndị igbo wụ ndị muslim ha ji enweta ọtụtụ ife n'aka ndị muslim ndị ugwu ha na-enweta easy easy ọ na-adịrị ha mfe ọ da-afịara ha ahụ maka na ha chọrọ ka ị na-abata okwukwe ha so ọ dị etu aha ọ bụrụ bribe mba onye a na onye na onye a na-esendịrị gị ego na-afụ na isigo n'ife dị ka ụzọ ọjọọ pụta na-efu gị ife nyanwa na-enwe aṅụrị wee gbanyere gị ego ahụ ịbịazie fụzie na ịgayịrị ha mba ha gaghị ka ịgayịrị ha ịgayịrị onwe gị itekwuru reputation gụ na iterie pọtị ọ nọ ka onye nwe certificate ete ya pọtị ọwụ na m na-ejebu ndebe nke be dibịa m ma eje na ụdị dibịa nke a m ma na-agbara ya ọsọ maka o nwere omume ahụ o gosiri gosiri na ọdụka aka ya adịghị ọcha o dewere ahụ na omegide ụka mba omegidehọ ndị ụka mmadụ ji aka egosi ụdị onye ọwụ ọ sị na ọgaị ma na ọgayịgo ha ehe ụnụ nụ ka ọ na-ekwu na ọ gayịrị ha ụfọdụ ya na-akụkwara ya aka ụfọdụ dịka m si agwa ụnụ ndị na-akpọ m ụfọdụ kpọrọ m na-asị m ee mụ nee nụ onye dibịa mụ nee nụ na ndị ụka ji bribe onye dibịa abraibụ ha o jechaga ebe ahụ nye testimony pụta ha wee na-enwe aṅụrị n'ife mere na ndụ ya ọ nọ ka ịfụ onye na-ezigbo ohi onye na-ezu ezigbo ohi onye na-ese afịa ọ nọkọta bịa ụlọ ụka bido jewe ụka solu n'ife a na-eme n'ụlọ ụka ọ na-enye ndị ụka obi aṅụrị o mekọta nọkọta sị na o nweghị ọrụ ha na-enyere ya aka achọ ọrụ onwe ife a na-ege ene n'aka ya mana na onwego ndụ mgbanwe mana Anụnụebe na-afụ ya n'ụdị na ọgayịgo ndị ụka Anụnụebe onweghị ndị ụka ịgayịrị onwe gị ka imelu ego a ha nyere gị wụ ego free will donation ka ọwụ free will donation ha na-enyekwa họ sọ ngụwa ka a na-enye ego o nwere ife na-aza na mmadụ ego dịka ego inyere na onyinye ma ọ bụ ego inyere onye ayịyọ iwego ya na ego pụrụ apụ so asịzina na ịgayịrị ndị ụka maka ndị na-eji ya asị mụ he mụ nekwa ife chọọchị Ebuka Obi na-eme a na-eme ebe dị iche iche ndị muslim na-eme obi aṅụrị ka eji eme na onye dị etu a ee na onye dị etu a ọkacha na ịwụrụbu onye nọ the other side asị na onye dị etu a anabatago Chineke ọkacha na ịwụbu onye nọ the other side side nke a na-afụtụ ka ndị so ụzọ ọjọọ ọ na-enye ya aṅụrị biko nụ ndị na-ene n'ife a gbasaanụ ozi a eh, maka ndị ejiri gị na-eme ka o nwere ife ọwụ gbasasịanụ ozi a ngwanụ ebe a ka m ma hapụ ya